Caithfidh mé mo leithscéal a gabháil ag an tús. Bhí duine éigin eile le déanamh seo agus ag an móiminte deireanach fuair mé amach nach raibh siad ábalta teacht. So chuir mé chuir mé seo le chéile go measartha gasta agus tá caithfidh mé, mar a dúirt mé, mo leithscéal a gabháil roimh ré fá na litriú agus achan rud. Níl níl mo chuid Gaeilge chomh maith sin so. so go háirithe Gaeilge scríofa s'agam so so tá meancóga cinnte go bhfuil meancóg anseo but ehm ó thaobh cúlra s'agamsa féin eh rinne mé Gaeilge ar scoil ar feadh cúig bliain ar mheánscoil ní raibh bhí just bunchomhrá Gaeilge agam sular thosaigh muidinne ag tógáil clainne trí mheán na Gaeilge Is múinteoir Gaeilge mo bhean agus nuair a tháinig an chéad pháiste ar an tsaol shocraigh muid Gaeilge a labhairt sa teach agus an chlann a thógáil trí mheán na Gaeilge. So sin cúlra s'agam ar an ábhar seo agus bhí baint agam leis an tionscadal seo tacú le teaghlaigh fosta. An chéad rud, tá mé ag dul just cúlra a thabhairt daoibhse, cúlra gasta a thabhairt daoibhse fá fá Carn Tóchair agus Sleacht Néill cá háit a bhfuil muid. Tá muid deisceart chontae, tá muidinne lonnaithe i ndeisceart Chontae Dhoire ins na sliabh tuaisceart na Speiríní so idir, cineál idir trian den bhealach idir Doire agus Béal Feirste agus ceantar tuaithe atá ann go hiomlán, níl ann ach scoil agus ionad, ionad comhphobail. agus Club Cumann Lúthchleas Gael agus an cúlra faoin Choiste Forbartha Charn Tóchair. Bunaíodh é i míle naoi gcéad nocha is a dó, fiche, breis agus fiche bliain ó shin, agus ag an am sin ceantar tuaithe, mar atá sé anois, ceantar tuaithe a bhí ann le thart fá dhá chéad caoga teach. agus bhí sé cráite ag fadhb na himirce agus bhí líon na bpáistí ag freastal ar an bhunscoil áitiúil, bunscoil Bhéarla a bhí ann ag an am, ag titim agus bhí scoil ag dul a dhruidim. Creidim go mbeadh an scoil druidte ach amháin gur thosaigh muidinne. agus bhí an cumann áitiúil, Cumann Lúthchleas Gael Shleacht Néill, ag cailleadh imreoirí toisc go raibh daoine ag athlonnú sna bailte móra agus aoisghrúpa s'agamsa ní raibh muid ábalta foireann mionúr a chur amach, peil nó iomáint, so sin tá dul chun cinn iontach déanta ó shin but so. Ó thaobh cuspóir Choiste Forbartha Charn Tochair, toisc go raibh sin ag tarlú, shocraigh muid Coiste Forbartha a bhunú agus a bheidh ag díriú isteach ar athbheochain ar trí réimse tionscadal eacnamaíochta, sóisialta agus timpeallachta. agus agus an Ghaeilge a bheith croílár na himeachtaí uilig. So is coiste, ní grúpa Chonradh na Gaeilge muid, ní grúpa Gaeilge muid per se, is is grúpa, is coiste, is cumann forbartha muid, tá sé cosúil leis an an chomharchumann a bhíonn san san Ghaeltacht, nó san cineál múnla céanna atá ann agus bíonn muid ag cur rudaí chun tosaigh agus an Ghaeilge croílár achan uile rud a dhéanann muid. So sin, sin an dóigh a dhéanann muid. Agus an chéad rud a rinne muid, bhunaigh muid naíscoil. Ag an am sin bhí gluaiseacht Ghaeloideachais ag forbairt agus ag fás agus d'amharc muid ar, chuaigh muid go Béal Feirste agus go Doire agus d'amharc muid ar stuff uilig a bhí ag tarlú ansin agus shocraigh muid gur sin an bealach, le gabháil, an Ghaeilge a chur ar ais i mbéal an phobail agus ní raibh naíscoil Bhéarla ann ag an am, or naíscoil Ghaeilge ann ag an am cibé ar bith. So so sin an rud a a thosaigh muid muid leis i míle naoi gcéad nócha is a dó. Chéad bhliain eile chuir muid bunscoil ar ar bun agus bhí seacht seacht daltaí ann ag an tús agus bhuel anois bhí seo déanta an an from a bunús an chur i láthair seo Go deimhin, ag an am seo, tá seo b'fhéidir dhá bhliain d'aois anois, tá céad is céad is dó dhéag páistí ag freastal ar an Ghaelscoil anois so tá sé ag ardú in aghaidh na bliana. Bliain seo chugainn beidh céad fiche ann Meán Fómhair seo chugainn. So cuireadh naíscoil eile ar bun just trí mhíle ar shiúl ins an bhaile mór. an bhaile mór áitiúil ansin agus ansin rinne muid cuid mhór, thosaigh muid ansin ag déanamh cuid mhór rudaí leis na páistí, bhí naoi gcéad nócha 's a naoi ansin so sin fás na Gaelscoile, sin thosaigh muid amach le seachtar agus d'fhás sí in aghaidh na bliana, tá sin mar a dúirt mé sin cúpla bliain d'aois, tá tá i bhfad, tá i bhfad níos, tá níos mó páistí ann, tá thart fá nócha ag an scoil, ag an. ag an ghaelscoil ag an am sin. So so na torthaí a tháinig amach as sin, tá tá os cionn dhá chéad caoga daoine óga anois ina nGaeilgeoirí de thairbhe. Tá líon na nGaeilgeoirí ag fás in aghaidh na bliana. Tá an bhliain i mbliana chuaigh fiche 's a haon isteach in san bhunscoil Meán Fómhair seo chugainn beidh fiche 's a dó ag dul isteach. So, seo an t-aon cheantar tuaithe amháin taobh amuigh den Ghaeltacht in Éirinn ina bhfuil formhór na ndaltaí bunscoile ina nGaeilgeoirí agus anois tá comhphobal óg bríomhar ag fás aníos agus sin an chéad ghlúin eile agus Sin an chéad ghrúpa a chuaigh fríd an Ghaelscoil, tá siad ar ais ag cuidiú agus agus tá na daoine óga, tá tá an t-ádh orainn go bhfuil na daoine sin againn, tá siad iontach agus don chéad uair i céad, níos mó ná céad bliain, Tá daoine ag tógáil clainne trí mheán na Gaeilge. Ceantar Gaeltachta a bhí ann agus rinne muid taighde ar an daonáireamh a bhí ann i míle naoi gcéad is a haon agus ní raibh fhios againn cé chomh láidir is a bhí an Ghaeilge so d'amharc muid ar an daonáireamh sin agus fuair muid amach go raibh cuid de na bailte fearainn ins an cheantar. Bhí thart fá 50% den daonra i 1901 ina nGaeilgeoirí. Beagnach achan duine thar 30 bliain d'aois agus anois an bealach eile thart atá sé, na Gaeilgeoirí uilig, tá an chuid is mó acu níos óige ná 30 bliain. d'aois. So, so cuireann muid, déanann muid roinnt mhaith tionscadal eile, ehm, so, ehm, tithí, rinne muid, ehm, tionscadal, ehm, tithíochta sóisialta agus príobháideach, mixed, mixed tenure housing scheme mar a, mar a bheireann siad air agus, ehm, sin, tá ionad gnó agus, ehm, fiontraíochta agus siopa ceardaíochta. Tá oifig phoist againn ansin, bhog muid an oifig phoist, bhí sé ag dul a dhruidim so bhog muid ansin é agus cúrsaí oiliúna do dhaoine fásta, imeachtaí óige, tá grúpa Ógras agus club óige againn agus tá feis againn iontach iontach rathúil, bíonn 600 páiste páiste iontrála don don fheis agus tagann siad ó na scoileanna scoileanna Béarla. agus scoileanna agus Gaelscoileanna chomh maith agus ceol tá grúpa ceol againn cos grúpa Comhaltas sinne i gcomhar le Cumann Forbartha Ghaoth Dobhair iarratas isteach ag Roinn na Gaeltachta Naoi mí ó shin agus níor chuala muid pioc fá dtaobh de go fóill so agus táimid uilig ag iarraidh a bheith ag obair le leis an Chumann Forbartha ansin, comharchumann, so tá sin agus táimid ag so sin sílim go gcaithfidh muid dul in ann tá tá tá's agam go bhfuil ceist i bhfad níos bunasaí ná sin i gceist leis an rialtas, but de réir a chéile caithfidh muid caithfidh muid dul i bhfeidhm orthu ar ar ar an ábhar seo mar seo seo an rud seo an cineál holy grail más maith leat but b'fhéidir go bhfuil sin ag cur barraíocht béime air but tá sé iontach iontach tábhachtach tá na scoileanna iontach tábhachtach agus tá an comhphobal iontach tábhachtach na trí rud sin sin na trí cosa atá ar an stól seo.

ag rang na Gaeilge sa phost? Rinne muid sin, rinne muid rang Gaeilge, bíonn muid ag obair le grúpa Tobar Mór áit a dtéann muid amach i gceantair Aontachtaí agus déanann muid stuff le chéile a bhaineann le stair áitiúil agus chuir muid rang Gaeilge ar fáil i bhfoirgneamh s'acu cúpla bliain ó shin. agus bhí sin iontach iontach maith, iontach rathúil. Bhí ochtar ann ach fuair siad, bhí siad sa pháipéar agus chuaigh siad chuig an Chultúrlann i mBéal Feirste agus bhí pictiúr sa pháipéar agus fuair siad bagairt ó na dílseoirí. agus stop siad é de thairbhe so agus so is mór an trua sin but bíonn bíonn siad ag teacht anall chuig na ranganna roinnt acu go fóill ag teacht anall chuig na ranganna ceantar s'againn so déanann muid cuid mhaith stuff eile leis an ghrúpa sin ní amháin an Ghaeilge just but aye sin is mór an trua fá sin tá tá tá an nós sin ann gur rud tá sé insan Chomhphobal Aontachtach gur bagairt í an Ghaeilge agus is mór an trua sin. Tá sin, caithfidh muid, tá cuid mhór oibre le déanamh ar sin. Caithfidh, amharcann siad air mar rud páirtí polaitiúil a bhaineann le Sinn Féin. but, you know, go dtí go bhfuil SDLP ag brú an oiread céanna is atá Sinn Féin, beidh sé agus an Alliance agus achan duine, caithfidh muid éinne just spreagadh iad a, tá stuff dul ar aghaidh faoi láthair agus tá sé, tá sé ag briseadh síos go mall but chan, chan gasta go leor agus tá stuff mar shampla tá próiseas síochána

Go raibh maith agat. Díreach ansan bhí sé soiléir go raibh tú ag cur an-bhéim ar bród agus meon dearfach agus mar sin de a chothú i measc na bpáistí, you know agus bíonn siad an-mhórálach as a bheith ag múinteoirí. Cé chomh hóg is a chuireann sibh béim air sin ó thaobh páistí? Bhuel, ní dhéanann. Labhrann muid leis na tuismitheoirí go príomha. Ligeann muid do na tuismitheoirí labhairt le páistí s'acu féin ar an dóigh sin but déanann muid é ar dhóigheanna difriúla. Bíonn, tá grúpa Ógras ann agus tá club óige ann agus bíonn siad,

Tá sé ag obair agus tá tá sé iontach sásta Gaeilge a labhairt an t-am uilig. An cuid, bhuel, tá tá ar ndóigh ar ndóigh tá grúpa nach bhfuil but tá an an cineál comharghrúpa sin táimid ag obair air tá sin tá labhrann siad Gaeilge an t-am uilig le chéile. Bhí an méid a bhí le rá ag Niall thar a bheith suimiúil ansin, go háirithe an bhéim ar an gá atá ann an meon ceart a chothú i measc an aos óig.